ọtụtụ ndị mmadụ na-asị gịnị meziri Nnamdi Kanu gịnị kpatara akpọtaburọ ya mgbe gara aga na kọt tatazị ka mmiri malite n'anya tata ka anyị ji anya wee fụ na ya bụ Nnamdi ka dị ndụ and anyị fụrụ ya ọ bịa so nke a gosigodo maka ọ bụrụ nya ma izuụka gara aga ọ dịka anyị ọ dịkwa na mambi ndị ya sị na ọ bụrụ ọ bịarọ kọt na a ya-emechi anị igbo ofu ọnwa so ka tata ife niile adajụgo afụ ya afụ na ọ dị ndụ anyị fụrụ onyonyo so etu o si amụ amụ nụkwa ihe mee na kọt mana mụ afụrụ ya ah, o wutere m na o nwere ndị unu unu unu ah, ndị ọkaiwu bịara and ndị eze so bịanụ ekwe ka ha bata o wutere m na afụrụ ndị bucha egbe na-egosi na-eme ama ọpụpa na ụlọ ọ dịrọ mma mana kọt gara ọfụma and afụka m na emeziri ajọment nọvemba 10 Ah, kịta gara at least ka eh, tu- eh, tigbuo zọgbue dị n'ala igbo ya adajụnatagodu maka afọ na

ụbọchị ụlọ adakwanụ ihe ndị ọzọ afụrọ nwere ike ịpụta mana ọ bụrụ emecha kịta na program m na-ekwukwa ihe ụjọ na igwe ekwunyekwa maka kọtụ a na-eche mana the first thing wụ na anyị fụ na Nnamdi ka dị ndụ ọtọ afụ m onyonyo ebe ọ mụrụ amụ ọ dị mma ndewo ka anyị gaa n'akụkụ maazị Tochukwu Ezeoke nwere ihe ị chọrọ ikwu maka etu ihe si wee gaa taa na ụlọikpe ukwu nke dị n'Abuja gbasara ikpe Nnamdi Kanu dịka dịka m si wee hụ ihe niile si wee gaa m ga-asị na ọ bụrụ na esibu etu a wee na-akwa onye ukwu wara na echeghị m na ya bụ ọya aka akarị etu ọ dị maka na ihe a na-ekwukwanụ bụ em, a sị na agha kara aka anaghị eri nwa ngwọrọ mana ọ na-agbagwoju anyị anya mgbe ụfọdụ na ọtụtụ mgbe bụ mgbe agha kara aka bụkwanụ ndị karịanụ bịa agha kara aka o rie ha ma riwapụ ha isi na ọ na-agbagwoju anyị anya na ọ ga-abụ ruo mbọsị DSS bụ ndị ji mmadụ bụ onye ji eh, nwa amadi a na-ekwu maka o lu mbọsị a ga-asị ka akpọta ya n'ụlọ ikpe enweghị ike ịkpọta ya n'ụlọ ikpe mana nke tata o lu mbọsị na ha sị na ha ga-akpọta ya n'ụlọ ikpe taa ha ma kpọtakwa ya n'ụlọ ikpe and dịka um, ichie Ebube Dike si wee kwu ndị mmadụ wee fụkwanụ ya anya ebe ọ nọ na-amụ amụ o wee bụrụ ya Em, mana ọ bụrụ na anyị nekwa anya dịka nna anyị ukwu bụ ọkwa dike bụ dr chukwuemeka um, ezeife gọvanọ nke chịbụla anambra steeti si wee kwu na mgbe ọ gara n'ụlọ ikpe ndị ọha na eze bụ ndị mmadụ ịtọ ha họpụtara ka ha banye jee mara ndị mmadụ ịtọ a na-ekwukwanụ bụ ndị bụ ndị ọkaikpe ndị ndị ndị bụkwa ndị ọkaikpe ee Chief Ralph sorry Chief Goddy Ụwazurike bụ otu onye n'ime ha mana o wee bụrụ na ekwe ha ka ha bata n'iwe nna anyị ukwu wee sị na kama ọ ga-arapụ ndị ya na ya yi wee bịa ọ ma mbanye n'ụlọ ikpe na ya nwa ama mbanye o wee bụrụ ya m wee sị ka m ga-agwakwa ya na okenye ka ọ bụ na mụa obi dị m ụtọ dịka o si wee mee ọ ga-abụ o lue mgbe ọzọ a sị na ndị ọha na eze zitelu ndị mmadụ ka ha mara na ọ bụghị etu esi eme ya em agbamume dị na ya bụ dịka ichie ebube dịka esi wee kwu em o lua 10th of November na ọ ga-abịakwa ụlọ ikpe mana ọ bụrụ na anyị gee ntị ihe ee onye ọkaikpe ya bụ Ejiofor barista Ejiofor kwuru ọ sị na 10th ahụ abụrọkwanụ ka a bịa kpebe ikpe na ọ ka bụ mbọsị a ga-anụ akwụkwọ ha gbara maka iji wepụ ya n'aka ndị DSS wee weba ya n'ụlọ ikpe dị na Kuje enwe bụkwa ihe anyị kwesịrị ịma na o nwere ihe dị iche egbe na egbe ọ ga-abụ o nwere ike e luo ya bụ ụbọchị ha bịazie anyị wee mara kedu ka a ga-esi wee kpee ya bụ ikpe mana kịta ọ dịghị nke a mala eh, kedu mgbe ikpe ikpe ga-ebido mana tata eh, ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ anyị hụkwara na etu eh, sinetọ Patrick Ifeanyi Ubah si welu jekwuru ha na ya bụ ụlọikpe mhm. mana nke a bụ ndị oyibo sị na politiks emesịa na anyị ga-ekwu nke a mana ka a ka rapụbagodi ya a ga-eri ya bụ ọna mana ya ka bụla echi ndewo hmm. eh, maazị eh, ichie ndo na m werezi maazị na-akpọ gị ichie eze anyị maazị tochukwu kwuru maka ị na ihe na-ekwu ka nna na ihe na-ekwu ndo ka onye Maazị Maazị Tochukwu rụtụrụ aka maka etu esi bugharịa ya bụ ikpe o nwere ihe ị hụtara gbasara nyigharị ikpe anọ Mm, afọ m maazị ezeoke kwuru etu esi bugharịa ikpe Ah, anyị makwanụ maka mụ ọgụ onye ọkaiwu and a chọpụtara na o nwe ka e si bido n'ụwa ọgụrụ chi ofu ụbọchị ihe gbasara ihe ikpe ikpe na a na-esi ya n'usoro n'usoro n'usoro so echesue eh, bugharị ya eh, till nọvemba 10 eh, bụ ihe anyị na-atụ anya ya emenụ mana ọzi ndị lọya si etosikwu lọya ya abịazi ajụzie na ọ dịrọ mma ka ọ nọ na nke DSS which for me for mụnwa na-ege ntị ọ bụ ihe ịtụnanya na ahapụ ya ka ọ nọrọ ebe ahụ ọ bụrọ ebe o kwesịrị ka ị nọ mana ọ dịkwara mma ka ekwuo ya ọfụma na kọt so lọya eh, kwuo ede ndị onye nọ na kọt enebara anya wee fụ na ọ ihe ziri ezi e wee ewepụta ya maka kịta ọ nọ n'aka agụ dss agwụ ebe ekwesịrị ike ịnọ na ọ wụ na ụbọchị dị mma and onweghị ihe ọ na-eme ebe ahụ so ebe o kwesịrị ike ịnọ e je remand ya na prison custody mana itinye na dss ndị na-emekwa interview ndị na-achụgharị ya ndị na-akpụgharị ya ebe ahụ adịcharọ mma at all ebe a sị bụ na o nwe mgbe ha na-atọchọ ya so ma ọ ndị lọya ka ọ dị ebe ebe lọya kwuru ihe a kịta o gosiri uche ha dị ebe ahụ you know, na ha kwesịrị ka e nebanye anya mana otu o si wee dị mgbe ọ pụtara ikpe tata o juru gị afọ otu Nnamdi Kanu dị ịma na anyị nwa nọ ihe na-eme n'ala Igbo na-emetụta Igbo gụnye ọfụma na arụ ọ wụgodu etu esi nọrụzie na-eme sit at home mọnde ọ wụ na onweghị ihe a na-eme and tata kịta igbo niile igbo land onwebi ihe a na-emekwa so ihe na-afụ anyị ụfụ ọ na-emetụta onye iru na-emetụta onye azụ and anyị ma na maka na mbọsị gara aga ejecha kọt afụrọ ya anya so iwe na-ewe mmadụ ncha mana tata ebe a fụrụ ya anya nke bụ nke ka ibe ya wụ na o dogo ewu na ọkụkọ anya na Nnamdi Kanu dị ndụ maka onweghị ihe akọbeghị banyere ya ụfọdụ sị na ọ nwụgo ụfọdụ sị na etigbugo ya ụfọdụ sị na a na-atọchọ ya na ọ nwụgo mana tata ka o gosiri ụwa niile ma ndị Igbo niile na nwa amadi a ka dị mma na arụ zuru ya oke ọ kwụ ọtọ ọ ga-alụ onwe ya afụkwala ebe ọ na-amụkwa amụ na pikche na onyonyo esi so etu anyị si fụ ya o juru anyị afọ nke izizi na ọ nwụbe anwụ ọ nọ ya ọkwa na onye dị ndụ na ikpe so dịka ọkaiwu m ga-ajụ gị ofu ajụjụ ọzọ tupu m gaa n'ebe maazị Tochukwu nọ otu onye nsonso anyị sị na ọ chọnatarịrị ịma kpọmkwem ihe mere eji wee bugharị ikpe a buga ya na ụbọchị iri nke ọnwa nọvemba dịka ọkaiwu maka o docha ha anya um, aghọtara m etu kọtụ si eme etu si wee kwu na nke izizi na abụọkwanụ etu esi anụ ka esi emeli a na-eso ihe n'usoro n'usoro ihe Nnamdị Kanụ bịazi kpado mmadụ ncha n'olu mana unu makwanụ ikpe gbasara Nnamdị Kanụ abụọkwanụ sọọsọ ikpe a ka kọtụ na-ekpe enwekwa ikpe ndị ọzọ dịchakwanụ and onye ya ekpe ikpe a jọji na-ekpe ikpe a Justice Nyako nwere ikpe ndị ọzọ nọkwa ọ ya-ekpekwa so na ekwuo na a ya-ebugharị ikpe enee anya na akwụkwọ kọtụ wee mara mgbe ohere dapụta so mgbe ohere dapụtazi kịta wụ na na 10th of uh, November anyị nọ tata 21st so um, ebe izuụka atọ na-abịanụ ọ bụrọ na a ya-asị na echi ihe m chọpụtara eji wepụta Nnamdi Kanu kọt tata bụ igosi ụwa niile na arụ dị ya na ọ nwụbe na ọ ka dị ndụ so nke ahụ emego um, eh, kịta so ọzọ ka ibe ya bụkwanụ sit at home a na-eme maka na akpụtara Nnamdi Kanu kọt kịta afụgo na ọ dịghị etu a ekwesiri m ike IPOB na ndị Igbo ndị ọzọ kwesịrị ileba anya wee sizie na sit at home a ka a kwụsịzikwanụ ya maka ọ na-afụ anyị ụfụ na arụ maka ọ ka dị ndụ ọnwụ na ọ nwụgo a sị na ọnwụ na-ebutara ya na anyị echekwa neswa mmụọ sit at home mana kịta nke a dịgo overtaken ọ ka dị ndụ kịta ekwesịrị ike inebazi anya wee sizie na anyị ahapụzi sit at home nke ahụ nke izizi nke abụọ e, gọọmenti fụkwanụ e, ihe na-eme na obodo anyị onye be ya na-agba ọkụ ada achụ oke anyị ka nwere ihe anyị na-achụ anyị nwere ihe na-emesi anyị ike ma covid o ma ekọnọmi o so ihe gbasara Nnamdị Kanụ ọkwa ihe anyị nebara anya ọ ya kpatara ndị Igbo eji na-eji wee sịkwanụ gọọmenti dụọ ha ọdụ biko ka anyị nekwanụ anya na political angle hapụgodo Lagos tata kịta o nwe ihe mere na Abuja Abuja lockdown tata ani Igbo niile lockdown i bido neba anya ego one ihe a gbasara ị fụ na ego one emefuwo tata maka na eje akpụta Nnamdi Kanu kọt ọ nọ in billions ọ ihe anyị chọrọ ọ na o nwezi ihe ọzọ anyị na-eme onye be ya na-agba ọkụ ada achụ oke maazị Ezeoke mm, ajụjụ a m ga-ewegara gị onye nso nso anyị na-ajụ sị gịnị mere Nnamdị Kanu ji ka na-eyi akwa ahụ eji wee nwuchie ya n'ọnwa Jun nwere chọrọ ịza ajụjụ ahụ m ga-asị na e, ndị Igbo tụkwara n'ilu sị na ọ masịrị onye ihe niile na-asị ya ka o si masị onye ama m na o nwere ike ịma na mgbe anyị pe mpe anyị na-eto o nwere ihe a na-akpọ akwa krismas o nwere ike ọ bụrụ na m akwa krismas m na ahụka m ya n'anya mgbe ọbụla o nwekwa ebe a ga-eje eje bazaar achịpụta m ya eje agbamnkwụ achịpụta m ya so ihe m na-ekwu bụ na ọ bụghị na anọghị na ụkọ akwa ya bụ maazị Nnamdi Kanu anọghị na ụkọ akwa o nwere ike bụrụ na otu ya nwa si chọọ na mbọsị ọ ga-eje ụlọikpe na ọ bụ akwa a ka ọ ga-eyi ọ ya nwa ka ọ dị ya iyili maka na ama m na ọ bụrụ na ọ chọrọ akwa ndị ụmụnne ya na ndị ọkaikpe na-eje eneta ya ọ ka agwa ha sị wetara ya akwa and a ga-ewegara ya akwa ọ bụkwanụ na o nwee mgbe a ga-asị na ewegalụghị ya akwa dịka m si wee malụ onye ọkaikpe ya ọ ndị ọkaikpe ya bụ Ejiofor na Ejimakor ha ga-abụkwanụ ndị ga-ebu ụzọ wee tibe wee sị na ajụkwalụ na ama nyezi nwanne anyị nwoke akwa na ọ ga-agbazi ọtọ mana adịghị m ka ọ bụ ihe ga-ewe anyị oge um, iji na-ekwu maka uh, akwa o yi ọ ihe sọrọ ya ka ọ ga-eme daalụ rinne ọtụtụ mmadụ na-eche na afụ Nnamdi Kanu taa dịka esi eche o nwekwa ma yi ezigbo akwa ọ ga-adịcha ka onye ama mkpọnwụcha eziokwu na ụfọdụ na-edebatara anyị ozi na-ekwu na um, o buchaghị ibu otu ha si tụba anya kedu ihe i che maka etu Nnamdi pụta mgbe ọ pụta ị ma na ihe ọtụtụ n'ime anyị anaghị aghọta bụ a na-ekwu okwu ebe a na-edobe onye eji eji na DSS ọ dịka ebe a na-ama atụ ụtụ ọhụrụ o teghị aka ịma ebe a a na-ekwukwanụ a na-edobe mmadụ na DSS bụ ụlọ obibi sọsọ ihe dị iche na ya bụ na ụzọ ya ị nweghị ike iji ụkwụ gbapee ya um, akwa ya ị nweghị ike iji um, nke um, mpio ị nweghị ike iji aka kwapụ ya alụrụ ya lụsie ya ike ihe niile eji ebi ndụ dị na ya a na-enwe toilet ebe a na-eje mposi ihe niile dị na ya na ọ bụrụ na anyị mara na ọ bụ etu a ka ebe edobere ya bụ nwa amadi dị eh, sọsọ ihe dị na ya bụ na o nweghị ike etu ị nọ bụrụ onye nta akụkọ ka gị na ya kwuo okwu o nweghị ike ịnabata ọbịa o nweghị ike inene ihe onyonyo ihe a okwu a mụ na gị na-ekwu kịta o nweghị ike ịna-ekiri ya ihe niile e ji ebi ndụ ga-abụ ihe ndị a napụrụ anapụ mana ihe ọzọ ọ bụrụ na ọ chọọ ịkpụ isi na ọ na-akpụ isi ndị otu ma ọ bụ ndị na-akpụ isi otu izu ụka otu izu ụka a ga-akpọta onye ga-abụ ruo mbọsị ọ ga-akpụ isi mbọsị a sị na a sịkwa na mbọsị a akpụ isi akpụ afọ ọnụ ọ bụrụ na ọ ga-akpụkwu afọ ọnụ mbọsị akpụba ha ncha so anyị ghọta ya bụ na idobe mmadụ na ụlọ DSS bụ ebe ọ ga-abụ ịnọlụ ama ihe niile ị ga-eme dịka onye nwere onwe ya ị gaghị enwezi ike mee ya ihe ọ bụla ị ga na-emezi ga-abụ o ọ ga-abụzi ee ịchọ ịchọ ịpụ apụ karịa na ya bụ ime ụlọ ebe ị nọ ị ga-akpọ abịa mmadụ abịa soro gị ma mmadụ abịa soro gị mee nke a abịa nebanye anya ebe a, abịa nebanye anya ebe a Ee, ọ nwekwana ihe dị iche ya nwa bụ ihe m fụ dịgawa iche na ya mana o nwere ihe e kwubu na mbụ m chọ ka m tụnye ọnụ na ya nke bụ dịka mgbe Ichie Ebube Dike kwuru maka etu e si etu ụnọ ikpe si wee jụ na a ma weba ya ụnọ nga o nwee otu onye ọkaiwu m nụrụ ebe ọ na-ekwu okwu tata o nwere ihe o kwuru ee ọ bụrụ na mgbe ụfọdụ anyị nebakwa n'okwu ụfọdụ ihe anya ọ sị na ya bụ onye ọkaikpe nke ukwu bụ Justice Binta Nyako sị na ihe ọ ga-eji ghara ikwe ka e wepụ ya ebe ọ nọ n'aka ndị DSS wee webaa ya n'ụlọ mkpọrọ bụ maka nchekwa onwe ya na ọ dị ha ka ọ ga-abụ e wepụ ya jee n'ụlọ ikpe eh, n'ụlọ mkpọrọ ebe onye ọbụla chọrọ ịhụ ya ga-eje ịhụ ya na e nwere ike ihe ọjọọ nwere ike ime ya m na-asị ọ bụrụ na ị bịa nekwu ya anya nekwa anya ihe mere Sowore tata etu n'ihu onye ọbụla nọ n'ihu ọkwa ụja n'ihu mmọnwụ anọkata ndị mmadụ gafa bịa eche na egwuregwu ka egwuregwu ka egwuregwu a nụsaba ọgụ na-achọ imerụ ya arụ so ị mago m bịa chebekwazie ya bụ ihe na-asị amarọkwa m ma o nwere ihe e, o nwere dịka ya bụ onye onye ọkaikpe si wee na-ekwu tata ma etu ekwekwana ka ọkọkọ ya wee bụrụ ya daalụ rinne ndị be anyị ọ bụrụ na ị na-esonye anyị ugbu a ebe anyị nọ bụ BBC News Igbo ebe anyị kpọtara ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo ka ha tinye ọnụ na mpụtara ikpe e kpere Nnamdi taa ọ bụ eziokwu na eyigharịala ya bụ ikpe mana anyị sị ka anyị leba anya n'ihe ndị megasịrịnụ taa dịka a na-eche ikpe ahụ nakwa mgbe e kpebiri etu a ga-esi wee kpegharị ikpe ahụ n'ụbọchị iri nke ọnwa nọvemba Em, ọtụtụ n'ime unu na-ekwu na afụghị Nnamdi Kanu taa mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịfụ foto gosiri na Nnamdi Kanu bịara ụlọikpe taa biko gaa na bbcigbo.com ka ị hụ ya bụ foto ahụ Em, ndị nta akụkọ anyị nọ ebe ahụ ka abụ na akọrọ ya kọrọ setecha ihe niile ma wepụtacha akụkọ niile gbasara etu ihe si wee gaa ebe ahụ n'ụtụtụ taa anyị bidoro n'elekere nke isii nke ụtụtụ anyị malitere wee nọrọ ebe ahụ ya bụ gaa na bbc igbo dot com ugbu a maọbụ ị pịa ọgbakọ bbc na google wepụtara gị ya ị gaa ebe ahụ ị fụ ihe niile ị chọrọ ịmata maka ikpe a ndewonu ndị na-etinyere anyị ọnụ n'okwu a Em, ka anyị gaa na ebe m ichie Ezeana Ebubedike nọ otu okwu ndị bịara ịkwado em, Nnamdi Kanu tata kpụ n'ọnụ mgbe ha hụrụ Ifeanyi Uba bụ onweghị elekshọn ha na-ekwu ya na bekee enweghị elekshọn ọbụla ga-adị na anambra kedu ka i si wee hụ ya bụ okwu ya bụ okwu bụ ihe na-aga n'ihu kamgbe ọ bụghị naanị taa ka ya bido n'ugbo okwu ahụ ọtụtụ ndị ụfọdụ ndị ntorobịa ma ndị ipop kwuru na ha achọghị ntuliaka nke na-abịa na ụbọchị isii nke nọvemba pụtakwa taa na-agwakwa Ifeanyi Uba bụkwa otu onye n'ime so na-azọ ọkwa gọvanọ na steeti a na ya bụ ntuliaka na-abịa kee ka i si hụta ya

gbalụkwa ulu ya pụtakwa na ya nke ahụ kwa ihe ọzọkwa mana ndị na-enechi anya afụzie maka na afụrụ ebe a mara ọ na-azụ elekshọn sibazie na ekwesịghị ịtụ elekshọn na Anambra steeti anyị adịgo na ndị IPOB na-ekwukwu ya and nke bụ na mụ ewego e, ndị mụ na ha kwuru nakwa na IPOB wee na-agwa na ihe ha na-eme ụzọ adịrị ya nwaanyị ha ji ekwu etu ha sị m na onwe mgbe ha ji na ha etegide stand hmm. ka m rozie na ndị na-ekwu ihe akịta ahụ aghọtarọ anọọ um, a sị na e were iwe mapụ isi e wepụ ma ntị ma ọnụ so hmm. and e werukwanụ ọja dufue dike ụzọ dike baa na ọja baa ihe hmm. ọ bụ na anyị eme elekshọn onye bụ gọvanọ kịta by march 2022 uh, ọ ya-esi n'ọkwa lituo gịnị ya-eme so iwu na ikpegide na anyị eme elekshọn mata wa so onye na-asị na a ma-eme elekshọn Anambra steeti maka gịnị ka o ji ekwu ihe so ịgụ na ndị ahụ kwuo ọfụma ị fụ na ọ just ịgafe ụzọ ha aghọtarọ ihe eji eme elekshọn Anambra steeti ekwesịrị ike ime elekshọn Anambra steeti so Ada ebe a ka anyị nọkwa ọdụ na Igbo Ekunie dị apolitical o nwerọ onye anyị na-asọpọtụ mana ihe anyị na-ekwu na ekwesịrị ike ịhapụ ndị Anambra ka ha pụta n'igwe jiri aka ha kwuo onye ya-achị ha for arọ anọ na-abịakwanụ onye ọbụna fụlụ Igbo n'anya kwesịrị ike ikweta na anyị eme elekshọn maka ọ ihe anyị kwesịrị ike ime a sị na emerọ then ị ma na a chọ ka e declare state of emergency

o nwebulu im- ọ ọ- ọ- ọ bụrụ na anyị ghọta ihe merenụ tupu Ifeanyi Uba abata o nwebugo ndị nọ n'ilo na-agụ egwu Mhm. tupu Ifeanyi Uba abata so eh, mana ọtụtụ n'ime anyị na-ewe ya na ọ mgbe Ifeanyi Uba bata ka e bido gụba ya bụ egwu mba agụba a na-agụbu ya bụ egwu tupu ya nwee wee bata otu ihe anyị ga-ama bụ Anambra steeti nwere sinetọ mmadụ atọ ọ bụrụ ihe ndị oyibo na-akpọ coincidence na Ifeanyi Uba na-azọ gọvanọ wee bụrụkwuo onye na-eje ikwu e, maka ihe gbasara Nnamdi Kanu mana m ga-asịkene ka anyị nechigha na anya azụ kedu ihe Ifeanyi Uba mere na 2017 na 2017 in fairness to him o so na ndị nọ na-ekwu mgbe ahụ ọ bụbeghị gọvanọ ọ ka bụ CEO Capital Oil sorry ọ bụbeghị um, onye ọ bụbeghị senetọ o so na ndị nọ na-ekwu na-etinye ọnụ eh, sị eh, hapụzie nwa amadi a ọ bụrụ na anyị lota mgbe a na-ekwu okwu ndị ga-eweta shọti ndị ga eh, ndị ga-ashọti Nnamdi Kanu ya nwa bụ onye bu ụzọ wee kwuo na ọ ga-asọbmit his property ka e welu so with, uh, with uh, ndị sinetọ that time ndị ga-asaịn akwụkwọ ka Nnamdi Kanu pụta dịka mmadụ dịka um, uh, Dr. Law Mefor um, uh, Emeka Ugwu-Oju and um, Prọfesọ Pat Utomi and Prọfesọ Charles Soludo bụrụkwa onye na-azọ gọvanọ kịtaa o wee bụrụ ya na mụnwa fụrụ ya na ọbịbịa ya nwa bịalụ bụ maka maka na ọ bụ sinetọ n'ana Igbo bụrụkwa onye na-azọ gọvanọ o wee bụrụ na ọ bụrụ na ebe a na-azọ ndọrọ ndọrọ ọ bụrụ na ọ ga-abụ ọ bịasịa fụ Nnamdi Kanu um o mee ya obi ndị na ndị na-eso Nnamdi Kanu adị nro n'ebe ya nwa nọ ọ banyelụ ya ị ga-ajụnụ ndị ọzọ nso ya azọ gịnị mere na ha abịaghọ maka na kampenu eh, bụ eh, e- ebe m o nwe onye ga-abụ a sị na a na-akọlụ m, hmm, a na-akọrọ nwaanyị ihe m e- eji eji amụ nwa sị na asị a sị na a na-akọrọ mgbago afọ na nwa na-ata alụ n'afọ Mm. mgbago afọ ga na-asị eh, etu a ka nwa nwa si adị mana bikos na mgbago afọ amụghabe ọ tụghabe o wee bụrụ ụka wee bụrụ inu ihe mụnwa na-ekwu na ya bụ o nweghị ihe ọjọọ dị na ya bụ nwa amadi bụ sinetọ jere ụnọ ikpe o nwekwanịghị ihe ọjọọ mụnwa fụrụ ịsị na a ga-atụ elekshọn sọsọ ihe mụnwa na-ekwu bụ ọ bụrụ na i chebe ya chebe ya chechaa ya sị na ị chọghị ibinye aka maka na ọ bụrụ na i binye aka na nke a ga-eme nwanne ya eme nọlụ n'ụnọ ekwena ka ihe kpakata gị ka i je sị na onye kwetalụ na ọ ga-atụ ya bụ elekshọn wee jee ị sị na ị ga-eje megide ya ka ọ ghalụ ịtụ ya bụ elekshọn nke ahụ ị maa na na ya bụ ekene agafebego nku aka o nwe onye ga-atụ elekshọn jee tụọ hapụ onye sị na ọ chọghị ịtụ ọ nwa bụkwanụ ihe ndị oyibo na-akpọ freedom of choice mana mgbe that freedom of choice ga-eji wee bawa wee bụrụ na ya bụ ikwe aka agafebego nku aka bụ mgbe ọ ga-abụ ị hapụ ihe ị kwesịrị ime i wee jee mebe ihe ọzọ mana ọ bụrụ na unu jụọ m n'uche nke m ana m asị na um anakwanụghị anọ n'ilo anaghị anọ n'ilo edozi ime ụlọ inu ka m na-atụ anaghị anọ n'ilo edozi ime ụlọ ọ dị m ka o lugo mgbe ọ ga-abụ akpakata ya bụ nkata ndị mmadụ ga-asịzi ok kedu ihe ndị oyibo na-akpọ what next kedu etu a ga-esi kwa onye ukwu wara maka na ọ bụghị mgbe ọbụla ha anaghị emeti ya anaghị emeti ya anaghị emeti ya ọ na a ga-ama etu a ga-esi họpụta ndị ahụ ga-aga meti ya ọ bụkwa na ịhọpụta ha maka na ọtụtụ n'ime anyị na-abụ ekwuo asị ee eh, eh, election doesn't count election doesn't count o nwere ike bụrụ eziokwu nwekwa ike ọ ma bụ eziokwu melụ m ji wee jụọ Abaribe otu ụbọchị m na-ajụ ya na-agba ya ajụjụ ọnụ sị ya na ọ bụrụ na ndị mmadụ na-asị na elekshọn doesn't count ya nwa sị m ya nwa n'onwe ya bụ Abaribe bụ sinetọ ọ bụzighị the same election a na-asị na it doesn't count ka o ji abanye eji m aka na um, na onye ọbụla na-ege m ntị ghọta ebe m na-eje ka anyị were na ile anyị asị ụmụnne gụọ eze anyị ọnụ Thank you. Ndewo. Ndewo. M ga-ajụ ajụjụ ikpeazụ a ka anyị wee chịkọta. Em o nwere ka iyigharị ikpe a ga-esi wee metụta ihe ọbụla maka na ọtụtụ ejego na soshal midia tutu ma sị na ndị Igbo ihe ọzọ anyị na-afụkwa bụ ee a ka ga na-anọ n'ụnọ a ka ga na-anọ n'ụnọ ebe ọ bụ na akpọpụtabe Nnamdị Kanụ a ka ga na-anọ n'ụnọ i chere na otu e si ebugharị ikpe a nọwa na o nwe ihe ọ na-emebi um, ichie Ezeana o nwere ike ịza anyị nke a then maazị Ezeoke etinyekwa ọnụ n'okwu anyị wee chịkọta ok um, kịta anyị achọpụtago ọ wụ na o nwere ihe achọpụta tata ọ na Nnamdi Kanu ka dị ndụ onye ọbụna ji anya gbara onwe krismas fụ na ọ dị na ọ ka na-aga ije so nke ahụ kwesịrị ike iwetunata um, tenshọn dị n'ala Igbo dị na Naịjirịa ihe kpata ejibu eme sit at home before ọ maka na ada kpụti akọ ogogo mgbe a bịara ụlọ ikpe ọ bịara so o butela anyị um, um, nsogbu mana kịta afụgo m na ọ dị ndụ so nke sit at home a kịta bụ ihe kwesịrị ike ịkwụsịsị fụ na anyị nọ na ember month kịta and n'oge adịghị anya krismas ya abịa anyị ekwesịrị e ka ego bata n'ala Igbo ego bata n'ala Igbo ka na ego na-agakwa okirikiri na-aba ndị mmadụ n'aka e ji wee gba ekeresimesi wee jiri ya emekwa ihe kwesịrị ime etu anyị si wee nọrụ ụbọchị mọnde ọbụla anyị kee onwe anyị agbụ n'ọnụ ụlọ tata kịta tọzde anọkwa n'ụlọ ọ dịrọ mma so Nnamdi Kanu ka dị ndụ sit at home a kịta ekwesịrị ka akwụsịzi ya um, dịka m kwuru na mbụ ndị IPOB bụbu ndị bu ụzọ sị ka ebido sit at home amakwa m na ha asịgokwa na a ya akwụsịkwa on Mondays mana kịtakwa ka ọ bara ulu ebe ọ na ha afụgo onye isi ha na ọ ka dị ndụ na ọ bịa kọt ha biko welu onu nwayọ ogo na ha ejikwa mkpu gbawa ndị otu ha o kwesịrị na ha ya esokwa wee kwụsịkwa ịdị na-anọ n'ụlọ kịta maka ọ ha bu ụzọ bido ya ekwubugo m ya na mbụ ana m ekwu ya kịta ka m gwa ndị IPOB ka m na-agwakwa mmadụ ncha biko ka ndị mmadụ pụtawakwa bidokwa jekwa meekwa ihe anyị na-eme maka ihe e jikwa mara ala igbo ọkwanụ afịa ahapụzi afịa igbo agwụgo ọ dị mma na anyị bidokwa Nnamdi Kanu ka dị ndụ ka anyị kwado maka kọt ya ka anyị mee appeal to gọọmenti ka eme um, ka ha uh, welu dialogue and political solution wee mee ka anyị wee gbanarị ọdachi a dị kịta na nsogbu anyị nwere so sit at home biko onye ọbụla ka anyị kwụsịzie ya ọ barọlụ anyị uru ndewo daalụ rinne maazị Ezeoke kedu ihe ị nwere ikwu maka nke a dịka ịpịachikọta ihe a obi bụ m obi dị m ụtọ na ya bụ nwa amadi bịakwanụ ụlọikpe tata and na ya bụ nwa amadi dịka akụkọ si wee na-akọ esi na-anụ kepu kepu nke ndị oyibo na-akpọ fake news na ebu ya gaba india na o nwere um, eh, o nwere um, na umeji an- umeji ya adịzighị mma e wee buli ya wee gaba india wee jee wee mee nke a, nke a wee mekwa nke ọzọ o nweghị ihe ọzọkwa na a na-ekwu bụ na a na-asị na um, atụpụ nkịta akpị egosighị ya ọ dịka atụrụ ya mbọ o wee bụrụ na ihe niile anụnwa na-emenụ na ọ bịagokwa n'ụlọ ikpe tata onye ọbụla fụ na ahụ dị ya ihe a ga ihe m na-eche ihe m na-eche abụghị m onye IPOB mana ọ bụrụ na asị m dụọ ndị IPOB ndụmọdụ ihe m nwa na-eche ga-abụ na ya bụ sit at home a na-eme na ọ ga-akwụsịzi ọ bụghị sọsọ na ọ ga-akwụsị dịka Ichie Ubedike si wee kwu o nwere otu ihe n'ime anyị ga-ama mmadụ agakwanaghị eji na iwe na-ewu ya wee gbupụ isi ya ee o nwere ihe ọ ga-abụ a na-ekwu a na-asị ndị Igbo mee nke ndị Igbo mee nke ọzọ mana anyịnwa bụ ndị Igbo nwelụ anyịnwa bụ ndị eji azụmahịa wee malụ ọ bụghị sọsọ na eji azụmahịa wee malụ anyị anyịnwa bụ ndị nwere akọ na uche o nwee ndị m fụ tata nke tọọ m ụtọ bụ ndị bịalụ na ya bụ ụlọikpe kwụrụ n'ilo ebe ahụ na-agụ egwu ọ bụrụ na ihe ọ ga-abụ okay mbọsị ọ ga-eje ụlọikpe ee ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ije n'ụlọikpe jee kwụrụ gosikwa na ha na-akwado na ha na-agba ya ume mana nke ịbịa na-emechi ọnọdụ um, um, ọdụ azụmahịa niile dị n'ala Igbo ọ dịghị nke ọ dịcha mma ọ dịghị mma maka na ihe ọ ga-eme bụ krismas na-abịa ekeresimesi na-abịa ha o nwere ka ọ ga-esi mekata ụmụnne anyị ndị n'ofesi ndị n'ofesi n'ime Naịjirịa abroad at home ndị nọ n'ebe dịgasị iche iche ma tinyekwalụ ya bụ ka ọnọdụ nchekwa si wee dị n'ala Igbo ma ọ bụrụ na ha gbaba ọsọ na ha agaghị anata ka anyị welukene anya anyị wee nee mgbe mgbe um, Osisikankwụ melụ Aba ndị mmadụ wee gbaa ọsọ n'Aba ma lue tata almost 10 years after Aba has not recovered from it ọ bụrụzie ihe ga-eme the whole of ala Igbo na o nwere ihe ọ ga-abụ i mekata maka na a sị na etikatakwana aka n'obi a gwa ndị mmụọ ebe ndụ dị mmadụ ọ bụrụ na o nwee onye na-azụ ahịa zụkata ahịa ee onye a bụ na-esi Cameroon abịa ego gị ahịa mbọsị o nwere mgbe ọ emekata ọ maghị mbọsị ọ ga-abụ ọ bịa ejide ya apịa ya ụtarị asị ya gịnị ka o ji wee mee na o mekata nyopuo ebe ọzọ dịka iji maatụ asị ya na o nwere ebe ọzọ ọ ga-abụ o jezie na Bini elesikwa ya bụ ihe ahụ ọ na-abịa ego na nke gị onye nwa bụ na o jebe ebe a nnachighata esie ike o wee bụrụ na biko na ihe m na-ayọ anyị bụ ọkwa i furu asaa mma mma asatọ mma mma na a ga-emechachi ya ma ọ bụrụ ndị ụga anyị ndị ụga ka ọ ga-abịa masị anyị emesasa so ọdụ ihe niile a na-ekwu a ga-emechi ya ọ dị mma mana ka anyị welu na ile anyị asị ụmụnne na-agụ eze anyị ọnụ na ọ baghị ulu na ọ ga-abụ onye ị na-eji maka ya emechi ahịa amaghị na i mechila ahịa ọ gbasaghị ya ọ kwụsịghị ka ụgbọala na-ebu ya na Abuja kwụsị ọ kwụsịghị ka ntụ oyi nọ n'ime plen ya ma ọ bụ n'ime moto ya kwụsị o nweghị ọ gbasaghị ya m gwazi unu nke bụ eziokwu maka anyị na-ekwu ihe a ọ ga-amasị ha na anyị mebelị ya mekarịalị ka anyị si eme maka na ọ ga-amasị ha na ọ bụrụ na anyị mee ya ka anyị were aka anyị mebie ana anyị ọ ga-amasị ha mana mmadụ agaghị adị isi ka ihe a kọrọ ya nekwenụ na ndị nna nna anyị ha ka a nụsịala agha ha nwa wee wele aka ha wee dozie three R's e kwuru na a ga-eme reconstruction rehabilitation and nke ọzọ si ya nụ ọ dịghị o nweghị nke e mere eme ka anyị ghalụ na iji aka anyị mana ọ ga-abụ afụtụbeghị m onye ga-abụ ọ na-eje ọgụ ilo o bidogodu na palọ be ya wee na-eje wee na-akụlisi ọ kụlie telivishọn ọ kụlie em plasma na ọ ọ na-akwado ọgụ ọ ya-eje n'ilo ọ bụrọ na etu ahụ ka anyị welu ka anyị ka anyị welu akọ na uche wee na-eso ya bụ ihe ọ gwụ na nkwanụ ka ọ ra m n'ọnụ ndewo maazị tochukwu ezeoke em ka anyị were akọ na uche wee na-eso ihe anyị na-eme okwu gị a ka m ji wee pịakọta em ihe ngosi a nụwa nke anyị kpọrọ uche ndị mmadụ gbasara mpụtara ikpe Nnamdi Kanu taa ndị be anyị anyị na-ekenekwa unu nke etu unu si esonye anyị ọbụlagodi na webụsaịtị anyị na na ọba ozi soshal midia anyị kamgbe ụtụtụ dịka anyị na-ewetara unu ihe niile gbasara ikpe Nnamdi Kanu taa nke onye chiri ya zere em biko nọdụkwanụ na bbc news igbo maka ebe a ka ihe niile na-eme ị chọrọ inweta em mgbasa ozi gbasara ihe ọbụla na-eme na ala igbo na naijiria na ụwa dum ọ bụ na bbc news igbo ka ị ga-enweta ya maọbụ bbc igbo dot com ndị ọnụ na-eru n'okwu anyị bukwa ụkpa ekele ekele unu ichie eze anyị ebube dike onye isi Igbo Ekunie anyị ekene gị maazị Tochukwu Ezeoke onye dọt anyị ekenekwa gị ekenekwa m gị kenekwa ihe na-emelụ gị maka na ee BBC unu ga-adị a sị na e kene kene ike nyụlụ ahụ ya kenekwa imi nụlụ isi ya hmm. daalụ rinne ebe a ka anyị ga-apịachikọta ya anyị ga-ewetakwara ụnụ ihe ọbụla ga na-apụta tata maka na akụkọ a maọbụ okwu a ebibeghị ngwanụ aha m ka bụ chioma